nin waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se sika info ale ka kibarudikulu o sanfɛ ka bɛn dimansi ma mɛ kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ani fila laseli bɛna k'a balimakɛ n'aw denkɛ sulemani berete depuis sikaso kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin rebɛl tuarɛgu ani jadisiw olu bɛ ka kariw kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ mali kɔrɔnyan fanfɛla o la min bɛ ka dadigi kɛ o bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛkɛcɛw o la an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na an b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dan tɛ foli min na i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na nin waati laban ninnu na mali sɔrɔsiw bɛ ka wulikajɔba de kɛ terorisi kɛlɛ o kun kan o senfɛ u ye terisiw dogotu caman ka o jɛni an ka jamana camancɛ la ani mali tilebi bolo o kan o senfɛ terisi ninnu jigitigɛtɔ o kɔni jɛnsɛnna ka u kunsin mali kɔrɔyanfanfɛla o de ma ni ka taa karaw ta ka ɲɛsin kɛlɛbolo ma min ni an k'a ma ko MSA ni o ye mouvement du salut du peuple azawadi o ye ni o ye rebɛl tuarɛguw olu ka kɛlɛkɛcɛw u ye an k'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛ kɔni kɛra kɛlɛ gɛlɛn belebeleba ye min kɛra menaka mara o la Sabula nin kɛlɛ sen fɛ rebɛli ninnu kɔni ka maa camanba olu bɔnɛna u ni na wa terorisiw u ye rebɛli ninnu ka kɛlɛkɛminɛ caman ni ka o ta rebɛliw fana yira k'a fɔ ko olu kɔni ye terorisi maa bi saba ani kɔ ni ka olu fana bɔnɛ o ni o la nka nin yɔrɔ kofɔlen min ni o ye menaka ye a bɛ mali ani nizɛri dancɛ ani mali ani burukina dancɛ o de la terorisiw kɔni tun taalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen dugudenw ka u ni siri ka da o kunna dugudenw kulela ni ka kanbɔ an ka sɔrɔsiw ma mali sɔrɔsiw taara opération aérienne dɔ kɛ min kɛra jigitigɛba ye terroristuw olu ma wa o tun jɛnsɛnna ni ka o yɔrɔ kofɔlen ni ka o bila nka a yira k'a fɔ ko min ye rebelle tuarɛguw ye terroristuw kɔni ye u ɲɛsin o ma kun belebeleba wɛrɛ tɛ a la dɛ kɛlɛkɛminɛn min bɛ rebelle ninnu bolo u bɛ se ka o daraki o la cogo min na u ka marifaw ni ka o bɔsi o la wa carburant min b'u bolo ni ka olu bɔsi o la sabula kɛlɛkɛminɛ min tun bɛ u bolo an ka jamana camancɛ la ani jamana tilebiyanfan fɛ mali sɔrɔsiw ye o caman tiɲɛ ka caman ni ka o bɔsi o la wa u fana bɛ se maa min na ni o ye rebelle tuareg ninnu ye u y'u ɲɛsin olu ma ni ka taa olu ka kɛlɛkɛminɛnw ani u ka kɛlɛkɛfɛnw u bɛ se ka o daraki o la cogoya min na o fana tɛ se ka kɛ ko fo u ka u kɔgɔ ni ka o da ɲɔgɔn na nka an bɛ a ye k'a fɔ nin waleya kɔni waleya ye min ni a bɛ kɛ jigitigɛba ye faransi jamana o de ma sabula nin kulu fila bɛɛ lajɛlen ye faransi ka fɛn labɛnlenw de ye ni o ye rebelle tuareg ninnu ka taa se terroriste djihadiste ninnu ma faransi de ye ninnu bɛɛ lajɛlen doni ka na anw ka jamana kɔnɔ fa terroriste ninnu bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko u ye fanga sɔrɔ waati min na faransi marabaaw ye yɔrɔ yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw man kan ka se o yɔrɔ o la ni o dɔw tun ye zone de trois frontières ye n'an bɛ a wele ko Tessit nka a nana ye k'a fɔ ko ja ko terroriste ninnu bugutuba tun ye o de ye terroriste ninnu ka entraînement tun bɛ kɛ o yɔrɔ de la wa n'u tun bɛ kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ u ka kɛlɛkɛminɛn tun bɛna di o ma o yɔrɔ kofɔlen ye o de la nka Faransi tun ye o yɔrɔ tigɛ anw ka jamana lakana tigilamɔgɔw o la o kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye terorisi ninnu bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ka olu sɔrɔ cogo min na u ye kɛlɛkɛcɛ ta minnu kɛ u bɛ se ka kɛlɛ dɔnniya don o kɛlɛkɛcɛ kuraw olu bolo cogoya min na nka anw ka sɔrɔsiw wulila don kelen min na ni ka taa Tessit u taara Tessit ni ka ale libéré ka terorisi banbaanci wale kɛbaa ninnu ni ka o gɛn ka bɔ yen wa o bolitɔ u taara ka u ka kɛlɛkɛminɛ camanba ni ka u to nka an k'a dɔn k'a fɔ Rebelle Touareg ninnu ani terroriste ninnu bɛ balikawuli min kɛra, n'a da bɛna ja maa la, a da bɛna ja anw ka jamana o de la. Sabula Faransi teri filaw olu de bɛ ɲɔgɔn na sisan. Faransi tun bɛ se ka o kɔkɔrɔmadon fɛn o fɛn na, o se tɛ Faransi jamana ye, n'a sɔrɔ u ka musaka tun bɛ bɔ Faransi jamana de kɔnɔ, walima Faransi jamana de tun bɛ an ka jamana lakana tigilamɔgɔw kɔn k'a fɔ ko u kana se o ma, walima n'a sɔrɔ o jigi bɛɛ lajɛlen tun dalen bɛ Faransi jamana o de kan. a yira k'a fɔ mali jamana yɛrɛ ni faransi jamana cɛ galen bɛ cogoya min na mali marabaaw tɛna faransi lamɛn wa mali marabaaw tɛna ko to faransi ta la anw ka jamana baara cogo o la tuguni o bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ jigitigɛba ye nin côté fila o bɛɛ lajɛlen ye o ma min ye MSA maaw ye ni o ye mouvement du salut du peuple cɛdenw ye olu y'a yira k'a fɔ olu ye maliyɛnw de ye min kɔni ye azawadi ko kuma kɔni ye ko azawadi ta dama jamana ye ko olu yɛrɛ t'o ko o la tuguni olu bɛ min ɲini dɔrɔn mali sɔrɔsiw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka taa mali jamanadenw lakana mali fan bɛɛ lajɛlen ye o la terorisi ninnu bɛ balikawuli min kɛra ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na mali sɔrɔsiw bɛ ka wulikajɔ min kɛ mali kɔrɔnyanfanfɛla o fɛ nin waati laban ninnu na ko a bɛ ka nafaba de ɲa ko sabula terorisiw o fanga bɛ ka dɔgɔya dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni komi ko kɛnkɛnbolo jɛnsɛnlen bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ ko terorisi ninnu bɛ fɛ ka taa u ka bugu turu o yɔrɔ olu de la o b'a yira k'a fɔ min kɔni ye rebelle tuareg ninnu ye, u yɛrɛ siralen bɛ djihadistes ninnu ɲɛ nka u bɛ ka u jigi ta ka da Mali sɔrɔsiw olu de kan nka an k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min ni a kɔnni nun donnen bɛ nin kulu fila o ni ɲɔgɔn cɛ ka nin kɛlɛ ka a ban a sebaaya bɛ anw ka armee o de bolo sabula a kɛlɛkɛminɛw bɛ a bolo bi a kɛlɛkɛcɛw olu fana bɛ a bolo wa a kɛlɛ dɔnniya o bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw olu la Menaka mara kɔnni kalayalen bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ sabula terɔrisiw olu bɛ ka o kunsin rebɛlɛ tuaregu olu ma ni ka taa u ka kɛlɛkɛminɛnw ani u ka kɛlɛ maɲɔgɔnw u bɛ se ka u dala k' u la cogo min na ka na balikawuli ka olu kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ma y'a k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw ani u tun bɛ kɛlɛ kɛ ni fɛn minnu ye mali arime kɔni ye o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo ni aw mako bɛ an ka kunnafoni na aw bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne youtube o sanfɛ ni o ye sika info ka chaîne youtube ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ sika info ale ka kibaruyadikulu o sanfɛ